ọ kụọla elekere iri na otu nke ụtụtụ igbo ndị ọma ndewonụ ekwekọ amagba gerenụ ntị n'isiokwu ndị hiri ụdụ nke anyị ji mere akụkọ n'ụbọchị taa bụ Wenesde abalị abụọ n'ime ọnwa maachị puku afọ iri abụọ na iri abụọ na abụọ onye ji akụkọ a n'ụtụtụ a bụ m Chinedum Nwanekwu gọvanọ

aha ụmụ nga ya ndị ụkwụ na-aghọ nkọ bụkwanụ ndị ga-eti ịgba n'etiti egwuregwu amamaka ha na mba naijiria maka ntozu oke na iko mba ụwa sonye anyị na www.osisaradio.com sonyekwa anyị na ihe omume Facebook anyị nke bụ Osisa 96.1 FM maọbụ nke YouTube nke ihe eji mara ya bụ Osisa 96.1 FM

bụ na n'oge na-adịghị anya onye ndu ndị indigenous people of biafra ipob na mkpirisi ya maazị nnamdi kalụ n'oge na-adịghị anya na ọ ga-enwere onwe ya n'aka ndị dss umahi onye kwuru nke a na abakaliki n'oge ya na onye isi ala bụ muhammadu buhari nwere nnọọ mkparịta ụka na ndakọrịta

mba libya were gbaanụ ọsọ ndụ ha onye director general nke ya bụ agency mustapha habib na oge ndị nta akụkọ na-agba ya ajụjụ ọnụ ọ kọwara na opekata mpe ihe karịrị otu narị ụmụ mmadụ ndị naijiria bụ ndị ha nabatara n'ogige ụgbọelu Murtala Mohammed International nke dị na steeti Lagos, Habib, bụkwanụ onye acting coordinator nke Lagos Territorial Office aha ya bụ Ibrahim Farinloye nabatara ọ kọwara o na ụmụ nwoke bụ ndị a gbara ọsọ ndụ ha nwere mmadụ iri itoolu ebe ụmụ nwaanyị rị iri atọ na asatọ onye director general jiri ohere a nye ndị a gbaratara ọsọ ndụ ha ndụmọdụ ma gwa ha wụ na o nweghịkwa uru dị na isi azụ ihe ha na-achọ n'uko elu na ọ dịkwa n'uko ala ebe a ha na-agbaga na-agbaga ọsọ na mba ọzọ na ha gbaa mbọ gbalata n'ala naijiria ọ gara n'iru kwuo hụ na ọchịchị etiti na-agba mbọ ịhazigharịkwu ọnọdụ obibi ndụ ka ọ ga-abụ ala naijiria amaa mma maka azụmahịa nakwa obibi ndụ ụlọ ọrụ Nigerian Center for Disease Control NCDC ya bụ ụlọ ọrụ na-egbochi oke mfesasa nje ọrịa n'ala anyị ekwuola o na kemgbe afọ abụọ ya bụ ọrịa

n'ala Naijiria kemgbe ahụ kwanụ mkpamkpa na nhụju anya nke ọrịa karịrị akarị n'ala Naijiria mana otu a gara n'iru kwuo na ọ bụ n'ihi nhụju anya nyere ha aka ka ọnọdụ okwu ahụike n'ala Naijiria siwanyekwuo ike ọ bụzi ohere a ka o ji wee kwee nkwa ma kọwahụ na ha nwa bụ ụlọ ọrụ na-egbochi mfesasa nje ọrịa nakwa ndị ụlọ ọrụ ahụike na-agbazi mbọ n'ihi nhụjuanya a hụrụ na covid ka a hụ na a kwalitere ọnọdụ ahụike ụlọ ọrụ ahụike n'ala naijiria ọ bụzi ohere a ka o jiri kọwahụ na ya bụ ọrịa ka na-akpakwa mkpamkpa ma yọọ ụmụ mmadụ ka ha rịkere arịkere ma dome iwu ndị ahụ e nyere iji gbanahụ ya bụ ọrịa ndị kọpas mmadụ abụọ efeburule

buga ha n'ụlọ ọgwụ nke nọ na ogige ndị kọpas onye nysc coordinator bụ hajiya aishatu adamu gara n'iru kọwahụ na mmadụ abụọ ndị a nọzi n'ime ọnọdụ dị mma dịka a malitere ile ha ahụ

ndị kọpas ndị na-efe ala nna ha bụ ndị na-akpa agwa nke na-ebute ihere ọ bụ ya o jiri ohere a yọọ ha ka ha gbaa mbọ ịlụta agha nke na-akwado udo ịdịkọ n'otu na obi nwanne n'ebe ọbụla

Paulina Paulina ozi a gara n'iru kọwahụ na kemgbe ihe karịrị izu abụọ ndị ASUU malitere mfanye aka n'ụkwụ ọchịchị etiti ka na-agbakeri ala ka a mara ihe a ga-eme ozi bịaranụ site n'aka ngige kọwara na ya na onye isi ala na ndị ọzọ nwerenụ nnọkọ pụrụ iche n'ogige onye isi ala bụ nke dị n'Abuja ọ bụ n'ime ọgbakọ ahụ ka ha nọ wee hime kọmitii ọdụrụkọ ọ bụkwanụ ọrụ dịrịla ya bụ kọmitii inyopụ marazi ihe a ga-eme ka nwugo wee biri ngige gara n'iru kwuo na ọ bụzi mgbe kọmitii na ana nwetara ihe nchọpụta ha ka a ga-amazi ihe a ga-eme iji belata ya bụ ọnọdụ mana ọ gara n'iru kwe nkwa na n'oge na-adịghị anya na ya bụ mfanye aka n'ụkwụ ga-akwụsị n'aka nke ọzọ otu trade union congress amalitere n'ụzọ pụrụ iche na-eyi egwu ma gwanụ ọchịchị etiti ọ bụrụ na ha emeghị ngwa ngwa meghara ọdachi na ha ga-esonye ndị academic staff union of universities ya bụ ndị asuu malite mfanye aka n'ụkwụ nke ha otu Trade Union Congress nke a na-akpọ TUC na mkpirisi ya gara n'iru katọọ agwa minista na-ahụ gbasara agụmakwụkwọ na naijiria agwa ọjọọ ọ kpara n'ụbọchị mọnde ha gara n'iru kwuo na ya bụ agwa

Ọ gaghịkwa ekwe ka ọkọ kọọ mba ọbụla nọ na otu NATO. Biden gara n'iru kọwaa o na n'agbanyeghị na ndị agha US agaghịkwa awụcha na mba Ukraine iji chekwa ma lụso ndị Rọshia agha. Ọ gara n'iru kwuo na ya nwa na ndị otu NATO na-agba nnọọ mbọ ichekwa ndị niile

ga-eleba anya na ya bụ aha e nyere ha anyị chetawo na ọ bụ otu Ghana Football Association hiwere ya bụ kọmitii bụ ndị dị ọnụọgụgụ mmadụ isii ọtụtụ ndị nọ na ya bụ kọmitii gụnyere Mark Addo Kwasi Agyemang na Samuel Kuffour ọ bụzi mgbe ya bụ kọmitii lechara anya na ya bụ aha onye mgbazi a ga-eweta ka a ga-agbazi ya bụ aha n'anwụ ka o sina dị onye mgbazi ndị Ghana aha ya bụ Addo na-agba mbọ ugbu a na-esi imi n'ala mara otu ọ ga-esi kpọpụta ụmụ Ghana ndị nọ na mba ofesi na-akpa ike a na-atụ anya hụ na ya bụ egwuregwu n'etiti ha na ndị Naijiria agba nke mbụ ya ga-abụ n'abalị iri abụọ na ise ọnwa Maachị n'afọ a bụ 2022 emere ka anyị tọbụta akọ ha n'ọnụ chetakwa n'oge na-adịghị anya anyị na ndị United Eastern Region Congress ga-enwe nnọkọ pụrụ iche ngwa ngwa m sepụrụ ọnụ n'aha odeakụkọ anyị bụ Anthony Anyanwụ ka mụ onwe m Chinedu Nwanaekwu tụgharịrị ya bụ akụkọ ma gụpụta n'asụsụ Igbo ji asị ihe dịka gị akọkwala anyị ndewonu